my interest
pansewu road maintenance levy that was my interest ndimene Pansewu. inandipangisa kunena kuti ndifufuze kuti Ash. what is happening Eish. okay so ndane- ndanena kale kunena kuti ma, ma liters consumption yathu inali 828 million liters Pa levy, average ya K138 imene ndi average price ya ndalama zimene zimapita ku dizilo ndi zimene zimapita ku petrol petrol pa lita. So it's K138 nthawi imeneyo nthawi imeneyo that is 2022 2023 yes. zikutanthauza kuti mu chaka chimenechi a roads authority analandira ndalama zokwanira approximately 115 billion malawi kwacha from mtengo wa mafuta from 2022 2023 imeneyo ndi ya chaka chimodzi consumption ya chaka chimodzi so this is something that happens every day as you're buying so tsiku lililonse ngati ndikugula 1 lita ya mafuta ndiye kuti ku 1 lita ya mafuta by that time 2022 2023 ndikuchosako 138 kwacha yoti ikupita kuchani ku roads authority

zimene zili ndi ufulu according to the constitution of this country kuti wina aliyense ali ndi ufulu operekapo maganizo pa nkhani zosiyanasiyana Freedom mosa- of speech, freedom mosaphinjaso of mosaphinjaso ena yeah so tili ndi ufulu umenewowo umene unaperekedwa m'malamulo a dziko lino that is why we are privileged to be on this platform to share our opinions on different things not just things that are out there but things that are affecting us Yeah. because whatever that we uh, we talk about here

Was that not supposed to be out? How how did the story get out then? I'm, I'm not understanding what exactly is going on. Um,
first of all, I think tinene kunena kuti uh, Malawi Defense Force uh, yapanga award contract ya kugula kwa akuti ma APC uh, zimene ndizogwirisira ntchito ku MDF. uh, kwambiri i think interest yathu sionena kuti kodi ndi za ntchito yanji and all that but the interest yabwerapo wonena kuti the contract has been awarded kwa company imene ndi ya- imodzi mwa makampani a Zuneth Sattar amene a Zuneth, a Zuneth Sattar in 2022 anapezedwa kuti akukhuzidwa mu nkhani za katangale, milandu yosiyana siyana imene ma business awo akhala akupanga deal ndi boma la Malawi and it it it it dates back from 11 years ago okay so it's not like kuti zayamba 2020 zayamba 2019 akuti zinthuzi zinayamba way back which means tikukamba za mwina 2013 2012 okay so mu 2022 nkhani zitazatuluka the attorney general amene amakhala mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo analengeza onena kuti kuyambira lero tikuthesa, tikuyimisa ma contract onse amene analipo amene ma company a Zuneth Sattar amapanga deal ndi boma. Kutanthauza kuti ayimisa nde sipakuyeneranso pakhale business iliyonse yochitika yokhudza boma la Malawi ndi a Zuneth Sattar. So nchifukwa chake anthu tinadabwa Ah, mkati mwa sabata mu kunena kuti kampani ya a Sattar yapasidwanso chani yapasidwanso contract Contract ina. so everyone was like ah, ah, zikukhala bwanji kodi mmesa awa analesedwa ali ndi milandu milandu ili ku, ili, ili, ili ku khoti anthu ena akufunsidwa kuti analandira uh, uh, zinthu zosiyanasiyana kuti athandizire and all that why are they being awarded another contract as well And I'm sure there were a lot of people that maybe um, applied for this. of course And for them to award the same guy that's still in investigation Mhm. pamwe nde sipanayende bwino zikuonesa kuti Sitili serious. sitili serious pa zinthu zosiyanasiyana nde nkhani iyi ndi, ndi nkhani yovuta kwambiri okay ndi nkhani yovuta kwambiri because as you mentioned kuti munthu amene anayibweresa nkhaniyi poyera kuti amalawi ayidziwe mind you we also have an access to information uh, uh, ufulu wopeza information yokhudza dziko lathu ngati amalawi This bill was actually passed in parliament. it was actually passed you know and it's out there so which means kunena kuti whenever you want to access information ina yake yokhudza dziko lathu lokhudza boma lokhudza mmene ndalama zikuyendera ndalama zimene ifeso timakhala tikupanga contribute through our taxes muli ndi mwayi opasidwa information ija so munthuyo analandira information uh, ndikupanga publish kuti akuluakulu this is happen, this is what is happening remember kuti munthuyu analesedwa kuti sangapange deal ndi dziko la malawi yeah. now lero tadzindikira kuti munthu wapasidwa chani munthu wapasidwa um, wapasidwa contract you know so ifeyo titakhala pansi mu emergency room muno tinaona kuti uh, mu emergency meeting muno tinaona kuti we need to talk about this and uh, we need to uh, have the opinion of anthu enaso amene amalankhulirapo pa nkhani zokhuza governance pa nkhani zokhuza ndale zinthu ngati zimenezozo Before we actually include this person Yeah. that is going to share more light on this topic, I also just wanted to say that

our country um, and the um, ufulu umene ulipo uh, kwa at- anthu olemba nkhani ndi anthu olankhula nkhani ngati zimenezi we are hoping kuti he will be safe and uh, mabungwe amene amalankhulirapo adz- adzuka ndithu kuyesesa kuti munthuyu atetezedwe chifukwa kuti tiziyang'ane palibepo mlandu palibe mlandu when you try to bring out uh, a wrong thing that has been happening behind ntchito ya atola nkhani ndikufufuza nkhani ngati zimenezi, kuti anthu adziwe anthu adziwe kuti kodi pamalawi pano yeah chikuchitika ndi chani chikuchitika ndi chani so ngati anthu zinthu ngati zimenezi zikamachitika kuti a- ma journalist akupezeka zokuti akapanga nkhani zina akufufuzidwa kuti kodi nkhani imeneyi ikuyenda bwanji Ikuyenda bwanji, yeah. anthu akhala ndi ufulu bwanji wokumalemba nkhani Ndi povuta. zoti anthu amalawi ife tidziwe zoti kodi chikuchitika kuno ndi chani ndi povuta But I think before we go further, maybe let's have our Yeah. our guest. we'll come back to this after titamva maganizo a munthu amene amalankhulirapo pa nkhanizi uh, we'll have uh, mr wonderful nkhuche uh, kuti atilankhule mbali yawo uh, motengera nkhani zimenezo of course nkhani ina imene tiyafunsenso ndi nkhani yokhuza bilu imene yatani imene um, president sanayisainire kukhala lamulo uh, bill yokhuza political amendment Yeah. so ndi nkhani ina imene timafunisisaso kuti alankhulepo uh, Alright. mu nthawi imene tikutani mu nthawi imene tikulankhulana naye Okay, we're gonna have um, Mr. Wonderful Nkhuche, who is a political analyst, joining us soon yeah to share more light on that. So when we are able to reach him uh, on the call, we'll be able to um, uh, have him through. because um, uh, china chimene ndinganene choti i like it kuti ma csos amene amalankhulirapo pa nkhani za governance anakumana ndi nduna um, yo, ya, ya dzachitetezo amene amakhala ngati uh, deputy minister because the minister responsible is the president Yeah. so anthu amene anakumana nawo Nde monga mwa nthawi zonse boma likamafunsidwa zinthu ngati zimenezi limanena kuti ayi a ife sitikudziwapo chilichonse komano it is allegedly said kuti munthuyi was tipped off by some senior people yeah. at the ministry mm. kunena kuti I'm being hunted, you are being hunted, you might be arrested so you can you please just make sure that you go into hiding you know so uh, it's alleged kuti people in the same system anampanga tip kunena kuti hey be careful nkhani imene mwalemba ija zikuoneka ngati kuti mu- izivuta Yeah. so anduna atauzidwa za- atafunsidwa za nkhaniyi analankhula kunena kuti uh, sakudziwa china chilichonse so that's government for you every time there's such things they will be asked Sure. and zimene amanena nd'oti aya sitidziwapo kanthu panopa tayikiza uh, ndondomeko on the ground kuti ifufuze za nkhaniyi of course atafunsanso kuti kodi ndizoona kuti tinalipira ndalama anakana okay until z- uh, i think dzulo chakumadzulo pamene kalata imadzatani imadzatuluka imene ikuonesa ndithu kuti monies have been paid to this company ya a Zuneth Sattar so Already. this deal ndi ya uh, 19.9 billion

I mean 4 million 900 something uh, US dollars which is translated into may, maybe uh, 9 uh, point chakuti billion malawi kwacha kumene kukusala 14.9 million US dollars yoti tidzamalizise mwina katundu uja tikadzalandira so you can see kunena kuti anduna atafunsidwa nkhani amakana mm. right? amaoneka kuti sakufuna kupereka information kapena mwina sizoona zimene zachitika until kalata imene inasayinidwa yoonesa kunena kuti kwachitika payment

talks um, as we go because we're still trying to reach our mm. political analysts who can mm-hmm. give us more insight on this. Yeah. And um, but moving forward, like we said that there's so many things that are happening mm-hmm. around and i think this week taona kuti anyamata ena so mm-hmm. anyamuka pita ku israel yeah sonyeza kuti ku israel ntchito nde idakali yochuluka ku israeli ntchito idakali yochuluka mm. and uh, this has been confirmed um, kwapita a delegation mm. ya boma la Malawi limene lapita ku Israel and inakakumana ndithu ndi minister of finance minister of economic and finance and economic planning and all that ya ku Israel so anthuwa anakapezeka ndithu ku parliament ya Israel kuti akambirane ndithu nkhani yokhuza deal iyi imene its labour export to Israel so mukulankhula kwawo anduna a dziko la Israel akunena kuti ntchito ku Israel ziliko so and alankhula kunena kuti they want about 100,000 people mm. from Malawi only uh, ndinaona ndi list ya panopa imene inatuluka ya ntchito mm -hmm. zonse zimene zikufunika yes. it's not just farming i think mm -hmm pachuluka zinthu zambirimbiri mm -hmm. so i don't have it i don't know if you're able to access it. The, the list mm. i think uh, pali ntchito zaku, zaku mahotelo Uh, pali ntchito zina za, za, Plumbing. za plumbing za manja manja izi um, pali ntchito zina uh, z- pali, tingonena kuti pali ntchito zosiyana siyana But mostly industrial work. industrial pretty work much. okay Yeah. so what we are trying to say is kunena kuti mwayi wopita ku uh, israel ulipo ndithu so ndinene kunena kuti uh, when you are exporting something from your country Mm. what you are eyeing kwambiri and chimodzi chimene ndimanena kuti boma la malawi linalolera deal kuti ichitike it's because of uh, foreign currency okay so by exporting labor it means kuti the government of malawi needs forex mm. imene idzibwera not kuti ndalamazo zikupita ku boma la malawi ayi komano ndalamazo zikabwera akazitumiza kwa maakaunti a anthu awawa boma lidzipeza forex ndalamazi zizikhala kuti zili m'maakaunti a anthu ndithu koma boma lidzipeza ndalama zoti lidzigwirisa ntchito kugulira zinthu zakunja okay so um, 100 people 100,000 people amene akufunika so far as of yesterday only about 1100 uh, somewhere there amene tapita tapitisa mm. ndeno um, their challenge kunena kuti ife tikhoza kuuzani kuti mutipase anthu 100000 but do you have the capacity so mm, i think malawians we do have capacity there's so many unemployed people in this country exactly nkhani ndi yokuti do they have the skills mm -hmm. okuti akumene akufunawo anthu nde alipo uh, ntchito zambiri ndi unskilled labor mm. which i feel like ku Malawi kuno nde ndi zambiri mbiri anthu ambiri ape, apezeka yeah. okay so but the point is it goes back to the government system as well yeah. okay remember uh, uh, uh, uh, uh, i told you kunena kuti tili ndi mavuto ku immigration ku nkhani ya mapassport mm. so anthu awawa chimene anena anena kuti kuti muonese commitment to this mm. tufuna kuti mutumize anthu 10000

yeah. or mwina they are just uh, fighting on the ground but let me just make a silly comment mm -hmm. before we go further i saw i saw some comment where anthu amanena kale kuti muchiwerengero cha anyamata kumalawi kuno mm-hmm. ndichochepa ndi kale asikana mm-hmm. alipo ambiri yes. anyamata mm -hmm. then anyamata ambiri ndi amene sakupita akupita akupita ndi zinthu zikhala ndi anthu kumakhala ndi akazi awiri awiri atisadandaula chifukwa choti anthu

tokha tatumiza anthu 1100 koma target imene tapasidwa kuti tionese commitment i want you to know kunena kuti kumalawi kuno timalandira ma contract ambiri a supply ya zinthu koma timakhala kunena kuti we don't have the capacity yeah, anthu 10000 atulusa mapassport mwina ena alibe mm -hmm. mapassport so, exactly ndi immigration yathu siyupanga so um, we are talking about the government uh, uh, subsidizing mm. okay subsidizing on passports we're not just talking about kuti they have to beef the immigration kuti izitulusa mapassport koma they need to subsidize mapassport ndi cholinga choti anthuwa adzikhala onena kuti mwina they are not paying mwina akulipira hafu mm. okay komanso kuma passport kukukhale kuti kuli materials okwanira oti atuluse zinthu izizi so it means ngati timapanga mapassport 1000 or mwina 500 pa week we have to at least kuti pa week mwina i think capacity ya ku malawi mwina pa week mwina timapeza tikutulusa 100 koma what it means right now is kuti at least yeseseni kuti pa week tikhuze 1000 ndi mmene zilili panopa kuti target iyi tikwanise so it means kuti pa week mwina pa two weeks zikhala kuti tatulusa anthu mwina 1500 apita Eh? And ndondomeko ina iliyonse yatani, ndondomeko ina iliyonse yatheka. So we want the government in this boardroom today, we are advising the government kunena kuti boma mwayi wina wa ntchito wapezeka Uh, tatumiza ma delegation ku Israel kuti akafunse kwambiri za izi and anthu akambirana. Nde now the ball is in your court kunena kuti mwayi uwu tisauphonye amalawi amene akuvutika amene akusowa ntchito asaphonye mwayi uwuwu so mukuyenera kupanga subsidize ma passport. olo pakhale njira yo- ndondomeko yoyenerera at least yowathandiza anthu amene specifically akupita ku israel exactly kuti zinthu zawo zitheke ziziyenda mwachangu all okay? the necessary things that they need they have them Mhm, which means uh, beefing up the capacity ya chani ya immigration kuti akuyenera aguli apange fund akuyenera agulire ma materials Akuyenera apase ngati staff iliko yochepa achulukise staff and i would have loved uh one center point ija ikanakhala kuti ikugwira okay whereby uh, ma passport ndekuti ingakhale ku Mangochi kapena pa district mm. pakhoza kumakhala access ya machani access ya ma passport kuti anthu pa district because we are talking about 100,000 and olo utakhala zoti anthu atakomedwa ndi chinyengo cha mtundu wanji abale athu afika poti atha tilibe so what we're trying to say is kuti mwayi uwu ukuyenera up- ufikire anthu ochuluka And- so yeah. this has to be scaled down to ma to district councils Yeah, Okay.
but it's really a good development that they even need is. more people right now, which means more opportunities for Malawians, and as well as with knowing our situation here where anthu ambiri akusowa ntchito Exactly. so this gives an opportunity for malawians ambiri kuti apeze ntchito and kunjanso anthu ambiri amakhala akufunafuna atakagwira ntchito kunja ntchito zabwinobwino oh yeah so mbuyomu tima funny thing is zimamveka kuti allegedly Ehe. ah, mmene

i think chimene ndinganene panopa its kuti now we are sure that the government is in yes okay yes because kuyambirira kuja uh, I, i remember the first time we talked about Kunali this in tikupepo. gate i was like anthu akupitadi ku ntchito Eh. anthu asakupita ku nkhondo you know Actually, there were a lot so of things that yeah, were there were a happening. lot of misconceptions and Yeah. a lot of uh, uh, things that were coming out from people, and it, it was all from a place of love. kuti mwina tikukhuzika kuti kodi amalawi anzathu ali safe malo and amene akakhala akukakhala malo otani okay and now ine I'm, I'm happy to say kunena kuti we know that the government is fully in and this is a government thing Yeah. okay kuti asayinirana bwinobwino the uh, secretary to the treasury ndi amene anasogolera delegation uh, dr Betchani Tchereni imene inapita ku inapita ku israeli kunali a Ben Phiri kuli a Ben Phiri adakali komweko tunena pano dzulo mm. amawaonesa anthu aja ali, ali ku Yorodani mm. ali ku Galileya akusambirira and there was a video ah. okay so a, a, a, a Ben Phiri ali kumeneko a Joyce Chitsulo amene ndi mkulu wa a, a, wa a PAC ali, ali kumenekoko eh, tili ndi anthu ena oti aku ministry of labor aku ministry of finance it's a whole government delegation imene sikuti angopita anthu aboma ayi mm. komanso atenga anthu ena oti sali mboma komano kuti akachitire umboni kuti Umboni. akabwera kuno zanene zeni azanene zenizeni kuti Akuti zinthu zija tu 1 million ndizoonadi. jobs ija ndimene Ndimene. ndimene ikuchitika and first step is Yeah. Mhm. amene ali ndi mapasipoti chikuvuta ndi chani because i've heard kuti so far maybe over 4000 people okay ali okuti already oriented chilichonse bobo koma pomwe zikupanga stuck sipakuziwika Sipakuziwika. i think it's where the government needs to intervene with the agencies okay because we understand kuti there are agencies and also i think i should repeat this kuti ma agency-wa tifuna tionesese kuti they are well recognized by the government yes. Also, ali ndi ali ndi ma certification aboma oti akuloledwa kuti if anything happen they can be uh, uh, held accountable for what also, has I wanted happened. to find out already mm -hmm. as you're talking about that kuti kodi ndondomeko yake imene ikupangika kuti atenge anthuwa ndiyotani kuti how are they finding these people so you have already saying kuti through agents through ma agency like so Tunena pano kuli ma agents ambirimbiri. Ena oti sitimaadziwa, poyambirira mwina tinkangodziwa ma agent awiri atatu komano panopa tunena pano kuli ma agents angapo. That's why am saying kunena kuti boma likuyenera lionesese kuti agent wina aliyense amene akupanga handle zinthuzi ali ndi license, waloledwa kuti apange izizi Yeah. ncholinga chonena kuti anthu onse asaberedwe. komanso pasakhale chisawawa pa kuchitika kwa zinthuzi. anthu ena amachuluka nzeru kupita kumene kuja apita ntchito za kuno za boma Mhm. mupeza asowa Yeah, atitatu kusowa about kupeza- 23 about 23 malawians amene apita anapita kale pa anthu 1100 amene tanenawo athawa zimene ndinena zoti So- anthu ena angofuna njiranso yolowera it's a big concern tinene pano amalawi kunena kuti Mukatengedwa kuno kuti mukupita ku Israeli mukagwira ntchito, pitani kumene kuja pa tikiti ya amene akutengani. Chifukwa chonena kuti, dzulo popanda anthu awawa simunakapita kumene koko. Ndipo So, it's, zosaipitsira it's, it's mbiri. like ndapita kumuzi ineyo ndakamtenga munthu kumudzi kuti ndifuna udzikandigwira ntchito ya mnyumba. Ndambweresa kunoko. Chilichonse ndampangira. Lero lino angogwira ntchito 2 weeks andithawe apite ku area 40, 47 kuti wapeza ntchito kwa anthu ena. Ndizopweteka. Zimene ndinenazo kuti ati Okay. asatiipitsire mbiri. Yes. Chifukwa zaonetsa kuti mwayi wa ntchito kumeneko ndi Ulipo, ulipo wambiri ulipo. which means if we behave ourselves now they can easily trust malawians to say, Exactly. amalawi ndi amene tikufuna Exactly.
kuti atithandize," Exactly.
which will Because- help this country too Mhm. You know? tapatsidwa 100,000 and akunena kuti 300,000 ina afunsa kumayiko ena and if we can deliver with this first 10,000 eh, ndikutipatsa 100,000 eja ndikukwanitsa mwina within a period of uh, like 10 months Yeah. it simply means kunena kuti they can say kuti i think malawi mukuoneka kuti you are so much efficient in uh, utilizing this opportunity so we are gonna give you another 100000 or we are gonna give you another 50000 ndi mmene mwazipangira handle zinthuzi komano zinthuzi ndizoti amalawi ambiri amene akuvutika ziwakwanira ziwathandiza tiyeni tisafulumire kulowetsa katangale ndi chinyengo mu zinthu ngati izizi abale athu ngati alipo atha kupita onse tiwamaliza inde komano nkhani ndi yonena kuti tifuna zoti mwayi uwu ufikire mmalawi wina aliyense deserving amene aku, amene akuona kuti ineyo ndikufuna ndipo ndikapita kumene ndikagwira ntchito let's give them this yeah, opportunity ndiponso achinyamata mmalawi muno alipo ambirimbiri Alipo ambirimbiri. anyamata amphamvu zawo ndithu Exactly. okuti atha kupindula ndi mwayi umenewu Mhm. which means anthu ena asa- asafowoke Mm, kunena kuti mm, mm, mwina the change of maybe being in another country Mhm. and obviously that's hard labor Yeah. kumalawi kuno ndimaona ngati anthu they are not serious with work Ima- five koloko ikangokwana you wanna knock off you know you

Mwandimvetsetsa? Komano I'll be like ah I think mwina ndi panopa ndi mmene ndikukhalira mmalawi muno mwina zikundikwanira ndi opportunity imene yaperekedwa okay so atakhala kuti apereka opportunity inake tamva kuti ah they are hiring procurement officers I'll be like ah basi nde Mubi- goodbye kutsazika. malawi tikaone kuti kugulagula kwa katundu kwa ku kwa ku israel Kuyenda bwanji. kumayenda But I bwanji think at this current state in my life, I cannot

boma please tithandizeni ma passport apangeni subsidize Uh, it's pano I think passport ndi 95000 mukhoza kuayika pa 50000 kaya ndi pa 40000 uh, anthu mukhoza kuathandiza kumalipirira ma medical uh, report mukhoza kuzadula ndalama imene iyi chifukwa you have uh, a certain overview ya ndalama zawo so mukhoza kumazadula ndalamazo koma munthu asalephere kupita chifukwa choti mwina analibe ndalama ya passport asalephere kupita chifukwa choti mwina analibe ndalama ya kuchipatala yeah. athandizeni amalawiwa because we want to meet that target and tikhale anthu onena kuti boma la israeli likhoza kunena zoti ah, tikupasaninso 100000 amalawi ambiri akachita bwino pa mhm. ntchito which means boma la dziko lathunso litukuka exactly you know there's gonna be more developments oh, anthu yeah. awo akapanga ndalama mm. ndi kuti they will invest back in this country athandiza zibale awo masukulu mm-hmm. mabusiness which mm. means anthu ambiri tikhala kuti tikuchitabe bwino chifukwa cha chithandizo cha zibale athu aku israel mm. so let's let's take a, let's take a, an opportunity mm. that has been given to us to actually do something better for this country. Because already this has been designed to help Malawi. Yeah. Okay. Because we talked about uh, ndalama zija zikubwera kuno. et and the access that they have been given ya ndalama ukoko si yonse ayi and that means forex for this country okay Yeah. and eh, anthu aja ndalama zawo zili kuno which means azikazi awo kaya azilongo awo amene ali kuno adzitenga ndalama zija ndikumapanga zinthu kuno ndikumanga manyumba eh, ndikukagula malo and all that Anthu amanga we manyumba. are developing as a nation okay Yeah. so i i it's it's

Ah, nice. Okay.
Yeah, um, tikulandireni bwana. Ah, tathokoza kwambiri Yeah. Ah, pamalo ano pofunikira kwambiri Aha. tilankhulane nkhani zofunikira Exactly. So eh, takuyitanani uh, chifukwa chonena kuti mu boardroom mwathu muno tili ndi nkhani ziwiri zimene zimafunika an independent opinion nde mm. tinaona kuti uh, as an author as a, a political commentator someone who speaks in these areas of national interest mukhoza kukhala munthu mmodzi wofunikira kuti mulankhuleko uh, mutitanthauzire ziwiri zitatu zimene nkhani zimene tili nazo zikutanthauza komanso what it means to uh, uh, amalawi amene amakhalanso interested ku nkhani zimenezizi
Ah, okay. So- Zikomo bwana che. zikomo kwambiri nde nkhani yoyambirira imene tikufuna kuti mulankhulepo ndi nkhani imene tinayimva mkati mwa sabatayi kuti a malawi defence force government through the malawi defence force uh, has awarded um, a procurement deal to a company belonging to mr zuneth sattar amene padakali pano kuli nkhani zambirimbiri zokhudza katangale komanso uh, when we go back to 2022 uh, attorney general analankhulapo kunena kuti tikuyimisa ma contract onse amene ma company a Zuneth Sattar anali nawo nde tinadabwa anthu kuti uh, all of a sudden uh, company ya Zuneth Sattar yapatsidwa contract nde inuyo ngati munthu amene mumalankhula pa zinthu ngati izi kodi What does this mean kwa amalawi amene akhala akutsatira nkhanizi? Eh, zikomo bwana chair eh, kuti tili limodzi pa nkhani yofunikira ngati imeneyi Yes.
Ah, chomwe chikuchitika apa ah, mchizungu ndija timati state capture Mhm. Ah, state capture ndiye kuti pamakhala munthu wina wake Mm. ah, wa ndalama Mhm. um, amene amatha kupanga zinthu ndi boma momwe iyeyo akufunira okay zinthuzo zimangokhala kwambiri zikupindula iyeyo ndi anthu ochepa mboma Mhm. koma ku gulu la anthu ambiri ngati kwa amalawi Mm. zimakhala zokuti sizikuwapindulira yes ndiye nkhani ya state capture sikuno kokha Mhm. tikapita kwa anzathu ngati ku South Africa nakonso ndi nkhani ngati imene kandi okay kaya kumaiko otukuka kwa anzathuku Mm. nkhani yaikulu ndi imeneyo Mhm. koma chimene chimakhala ndi chokhumudwitsa pa nkhani ya state capture ndi chonena kuti ngati atsogoleri amene munawayikapo pa mpando akuvomera kuti zinthuzo zizichitika Mhm. chimenecho ndi chomwe amalawi akuyenera kudandaula nacho kuti Mhm. anthu omwewo Mhm. amene ankanena kuti adzathana ndi ziphuphu kapena chinyengo Katangale, yeah. ndi amene akukhala patsogolo Mhm. kumavomereza kuti munthu wina aziwagwiritsa ntchito Mhm. kuti iyeyo apindule Mhm. yeah.
Ah, mwina mukuona ngati izizi zikulongosola zotani za ah, a president athu komanso mwina ah, a attorney general amene ndi amene adayima nkutiuza kunena kuti boma silikuperekaso silikupangaso deal ndi ma company amene ndi a bwana Zuneth Sattar what picture are they portraying out there kuti amalawi ifeyo tiwaone anthu amenewawa Uh, pamenepa angotionetsera kuti mawu amene amalankhula kuti akufuna kuthana ndi za ziphuphu kapena chinyengo Mhm. amangowanena kuti anthufe tiwamve okay komano kuwaika pamalo ponena kuti aonetse kuti kodi mawuwo amanenadi zoona Mhm. ah, zakanika Mhm. Ah, chifukwa apapa ndikukumbukadi mu unali mu 2022 Yeah. nkhani zimenezi zitayambika Mhm. attorney general Mm. uh, ananenapo kuti sachitanso malonda ena aliwonse ndi uh, uh, a Sattar Yeah. koma apa tikuona zimenezi uh, ndizofufuza zina kunena kuti Ah, pa zida za nkhondo zomwe timafuna kugula ngati dziko Mhm. tawalipira a Sattar mu novemba chaka chatha exactly yeah nde tangoganiza 2022 ati sitipangaso kalikonse ndi munthu uyu kenako 2023 2023 akuchitaso kanthu ndi munthu yemweyo Mm, mm, mm, mm, zikuonetseratu kuti anthuwa ah, pa nkhani yothana ndi ziphuphu kapena chinyengo mm, sali serious ngati momwe ife tinakhulupirira mm, mm. Eh, ndiye zikungotipatsa ifeyo ngati aMalawi oti anthu akuti akhalepo tinavotera ndife Mhm. nde umaonekano uh, opusa ndiwe amene unakhulupirira unavota. munthu kuti umuyike pamalo pena pake Mhm. kuti akugwirire ntchito koma kenako nkumadzatembenukanso nkukupanga zinthu zokuti zikukupwetekaso iwewe Mhm. ndizo bwana mwina kuti tiakhudzeko uh, a anti corruption bureau Uh, mukuona kwanu mukuona ngati kuti panali china chake chimene mwina anakachita kapena mwina tinene kuti uh, they have been bypassed in the making of the decision to engage with uh, Mr. Zuneth Sattar apapa zikuoneka kuti anti corruption bureau ayendedwa pansi okay chifukwa pa mlandu wa a Sattar unali m'manja mwawo Mhm. ndekuti china chilichonse chomwe boma limayenera kuchita ndi munthu amene ali pa mlandu Mhm. anti corruption bureau amayenerabe kuti adziwe Mhm. nkutheka mwina anadziwa komanso nawonso poti ali mboma momwemo mwina anangosankha kuti tingozisiya pambalipo Mhm. eh, mbali mbali imeneyo ah, sitin- sitingadziwe kuti Yeah. ah, kodi zayenda motani Mhm. eh, komabe ah, ndizokhumudwitsa kwambiri kuti zikuoneka ngati kuti ACB anayendedwa pansi Mhm. sakudziwa china chilichonse chimene ah, chachitika Yeah. pa mlandu umene amaufufuza wakalekale uja nde akuyeneranso aphatikizenso uwu Mhm. zinthu zomwe zikungowaonjezera ntchito Mhm. ah, yayikulu yofufuza sitinathane nzambuyo kenako pakubweranso Kubweranso zinthu zina. zina Mhm. Eh,
Okay, I think tili pa nkhani yomweyo uh, timafuna tingomva kulankhula kwanu uh, chifukwa chonena kuti nkhaniyi inabwera poyera ndi mmodzi wa olemba nkhani amene amapanga kafukufuku uh, amene uh, ndi uh, Gregory Gondwe through PIJ uh, Yeah. um, zimamveka uh, allegedly kuti uh, akubisala chifukwa choti nkhani ija itatuluka uh, panabwera mathireti ndithu okhudzana moyo wawo kapena kumangidwa uh, ndimafuna ndifunse kunena kuti ngati munthu olankhulapo kodi mukuziona bwanji zinthu zonena kuti anthu amene akulankhulapo sakupeza mtendere umene akuyenera kupeza pa nkhani ngati zimenezizi
Ah, mmenemo ndi momwe ah, nkhani zoterezi zimachitikira Mhm. ah, pakakhala kuti pali mawu aja amagwiritsa kuti state capture yeah ah, zimakhala kuti wina aliyense mu dzikomo Mhm. alibe mphamvu zonena kuti atha kuchita chinthu cholondola Mhm. ndi apapa munthu utha kuvumbulusa nkhani kuti ah, kwachitikatu zakuti Mhm. ah, apolisi amene akuyenera kuti akuteteze nawonso ndoti aliso capturediso Mhm. sangachite kena kalikonse Mhm. kaya ku anti corruption bureau eni yakewo Yes, nawonso ali captured. ali captured Mhm. apa nkhani imene yasadayi ndizazida za nkhondo zomwe zokhudza anzathu aku ah, aku army Mhm. nawonso ndo kuti mwina zivutanso kuti akhale ngati kuti apereka chitetezo chokwanira Mhm. umangokhala no ngati kuti uli pawekha Mhm. walankhula zinthu komano uli pawekha palibe wina aliyense amene ali wokonzeka ah, kukuteteza Mhm. then chifukwa chake tikumva kuti ah, akuopsezedwa Mm. ah, nkhaniso zina zikumveka kuti athawa kubisala Mm. achoka mdziko muno Mm. ah, sitikudziwa ah, zoona zake zenizeni Mm. koma kumeneko ndiye kuipa- kuipa kwa uh, state State capture capture. kuti dziko lonse limangokhala kuti ili uh, paralyzed Mm. amene akuyenera kuchita izi sakuzichita chifukwa choti alibenso mphamvu Mhm. uh, zopangira zimenezozo Mm.
kapena mwina tinene kuti mwina going back kuti ma procurement amene amachitika ku ma department amene ndi achitetezo mwina akuyenera kukhala kuti tisamakhale nawo interested kapena kuti mwina chifukwa nthawi zambiri timamva akunena kuti ayi no it's a matter of uh, national security nde mwina sitingabwerese izi poyera mmene tagulira katundu uyu even ku polisi kumene when you're trying to probe for uh, information ya mmene mwina katundu wina wagulidwa kuti ma contract anayenda bwanji the response you get ndi yonena kuti no uh, kunoko ndi nkhani ya zachitetezo nde mwina uh, sitingalankhuleko zambiri are these departments immune mwina tinene choncho kuti sakuyenera kumapereka information yokhudza ma contract awo kuti akuyenda bwanji ayi ah, ife ngati nzika tili ndi ufulu ochita zinthu zomwe atolankhani ngati Gregory Gondwe achita Mhm. kufufuza ndikudziwa kuti kodi zikuyenda bwanji izi za national securities ah, zimangotengera kuti sangaulule Mhm. kuti kodi ah, zida zomwe agula ndi zitizo yes koma osati kunena kuti ndi business adapanga ndi ndani Mhm. kumanena kuti pamenepo ndi ndi national security ayi yeah. Mhm. chifukwa kwa anzathu timatha kumva kuti ah, mwina dziko la america lapereka zida zokwana 2 billion yes ku dziko la israel Mhm. information imene timaimva Mhm. koma chomwe sitimadziwa nchonena kuti zida zakezo kodi Ndi chani? ndiziti ndiziti Mhm. chimodzimodzinso pa nkhani iyi Mm. Ah, timayenera kudziwa kuti business yo apanga ndi ndani Yes. osati kuti kodi zida zabwerazo ndi zitizo Mhm. nde nkhani yaikulu apapa ndi amene apanga naye business yo Mhm. ndi yomwe sipakumvekano bwino.
Kapena mwina tinene kuti pa msika wa zogulisa zida za nkhondo, mwina ndi a Sattar okha amene ali ndi zida za nkhondo kapena, kuti mwina he was a, a, a, a sole supplier? Ayi, pa dziko pano ogulisa zida za nkhondo ndiye ndi wochuluka kwambiri. Mm -hmm. Uh, apapa a Sattar angokhala ngati middleman. Mm -hmm. kuti ife muli ndi ndalama Mm. iwo akudziwana Mm. ah, ndi munthu wina Amene amene akugulitsa. ama- angapange supply zidazo Mhm. nde chikhala kuti timafuna middleman Mm. akanapezeka ndithu anthu ochuluka Yes. ambiri Mhm. ah, padziko pano nzosavuta Mm. Ah, kaya tikanatha kupita kukangofunsa nzeru kaya ndi kwa anzathu ku Zambia Mm. kaya ndi ku Kenya kuti kodi akafuna kugula zida za Amatani. nkhondo Mhm. amadzera njira zake zitizo kuti tipewe kudzera kwa a Sattar omwe aja yes koma kupitako pamene tinali ndi ma options ambiri mm. ndi sign yonena kuti tinachita kupitako dala mhm. ndipo timadziwa munthu amene tikugwira naye ntchito yes Ah, ndipo boma lisakhale ngati kuti ndi lodabwitsika ndi zomwe zikuchitikazi chifukwa kuti kuyambira tsiku loyamba Mm. amadziwa bwinobwino mhm.
Alright, um, nkhani ina imene ndimafuna mutithandizeko kulankhula ndi nkhani yokhuza um, a president kuti kunapita mabilu osiyanasiyana amene amafunika kusaina uh, and pali bilu imodzi ya political amendment, political party amendment imene sanayisaine a president kukhala malamulo. Nde ndimangofuna mutitanthauzire a pa chimenechi kuti kodi mwina nchifukwa chani mkuona kwanu sanachite chimenechocho kapena kuti biluyo inali yoyenera in the first place kuti a ipite motero? A kwambiri tikafika ku a political party law, Ah, wina aliyense amaopa Mhm. kaya mukhale kuti muli mboma kaya ndi ku opposition Mm. ndi lamulo loti litati lagwira ntchito Mm. ah, litha kuwaika mavuto a ndale ambiri Okay. kapena zipani zochuluka ndithu Mhm. chifukwa ma- nanji pamene tikupita ku chisankhopa pali mawu ena m'malamulo amene amalankhula kuti ah, ngati mwalandira ah, chithandizo Mm. choposera kapena ndi two million kwacha Mhm. mukuyenera kuti mukapereke uthenga umenewu kwa a registrar Mhm. a zipani Mhm. e, kuti wakuti wakuti anatipasa ndalama Mm. tsiku lakuti Mm. zochuluka motere Mm. ndipo ife tifuna tizigwiritse ntchito ah, izi Mhm. pamene tikupita ku chisankho ah, zipani zimalandira ndalama zochuluka ndithu kwa anthu osiyanasiyana yes yes ena a iwo amakhala akuyang'ana mkatimo kuti anzathu akapambana Mhm, ah, tikadzapindula ah, izi ndi izi mhm, chitsanzo chabwino ndi nkhani ya a Sattar tikuyilankhula panopa mhm, pali uthenga wokwanira onena kuti a Sattar anathandiza zipani zina mm -hmm. nthawi ya kampeni mm -hmm. ndipo zipanizo kapena anthuwo ena ali mboma okay ndi chifukwa chake pano tikukhala ngati kuti nkhani ikuvuta kuti kodi munthu uyu tikumuyimba mlandu koma tikugwira nayenso ntchito mm. kodi tikupangiranji zimenezi mm. zimakhala kuti zinachoka kutali ku funding ya zisankho kuti mm. nde pakadali panopa kuti timayembekezera kuti president angapange za lamulo imeneyi Mhm. imene anthu ena atha kuyigwiritsa ntchito kuti ah, ayiike m'mavuto Mhm. a chipani cha mcp kaya ndi utm kaya ndi Mhm. utsogoleri wake Mm. ndi zovuta kwambiri Okay. Ah, paja amanena kuti ati khoswe akakhala kuti ali pa nkhate samapheka Samapheka. Mhm. Eh, kuopa kuti mu- mugenda ndiye muphwanya ndithu ndi nkhate yomweyo ndiye kuli Mhm. bwino kungomusiya achokepo akafuna Mhm. Eh, nkhani yake nde ikuyenda motero mwina i think tikumaliza uh, kunena kuti ndi mmene zakhala zikuchitikiramo because tikayang'ana nkhani za a Sattar uh, zikunena kuti a Sattar anayamba kuchita business ndi boma la malawi uh, uh, Mm. kuyambira zaka 11 zapitazo kutanthauza Eh, kuti panali boma lina uh, kenako analowaso uh, boma limene lilipo panopali eh, mwina Nkhawa yathu nkumanena kuti tidzafika nthawi yoti tidzatuluka mu a ku mu capturing imeneyi ngati a Malawi kuti mwina tidzachite zinthu momasuka mwinanso ndi financing ya ma, ma political parties imene imakhalira. Do we have chances as Malawians kuti mwina kusogoloku tidzakhala kuti tili free uh, we are not under any uh, uh, uh, capturing kuti tili ndi ufulu wochita bizinesi ndi wina aliyense mosayang'anira kuti kodi awa anachita motani nthawi ya kampeni. Do we have that chance as Malawians going forward?
Oh, funso labwino kwambiri. Uh, mwayi umene ulipo Mhm. komano kwambiri zimangotengera kuti atsogoleri amene alipo nthawi imeneyo ndi wotani Mhm. uh, pakakhala kuti pabwera mtsogoleri amene uh, sakufuna uh, kumaona za chinyengo zinthu zoterezi zimapeweka ndithu okay Ah, ndipo tazionapo maiko ochuluka tikakhala tatsatira kutukuka kwa dziko la ngati la singapore mhm kunabwera atsogoleri amene amadana ndi zachinyengo za mtundu wina uliwonse yes nde zimenezi zinathandiza kuchotsa magulu ake ngati amene wawa ndikulisiya dziko kuti likati lapanga bizinesi Mhm. zizikhala kuti pa chiwonedi Mm. nde kwambiri zidalira ah, mbali imeneyo Okay.
Ah, komanso kumbali kwina ah, zidaliranso ifeyo ngati nzika Mhm. ndi anzathu aku ah, opposition Mhm. parliament muja Mhm. azigwiranso ntchito imeneyoyo Mm. momwe yavumbulutsidwa nkhani ndi mtolankhani Gregory Gondwe Mm. ah, ndekuti aboma yapatsako chithunzithunzi kena kake kuti ayi apapo ndoti ah, timachita molakwitsa atizindikira tikuyenera kuti tisinthe Mm. Eh, kusintha kumayamba ah, pang'ono pang'ono choncho Okay. koma ndimalize uh, momveka ngati mokhumudwako mokhumudwako pang'ono no you can, you can Kuti- proceed mm. state capture mm-hmm. ndiyovuta kuipeweratu okay
eh, chifukwa ngati apa taona kale kuti asati asati anayamba kupanga business ndi boma iyi ayi lambuyonso amapanga nalo mm-hmm. ndiye munthu akakhala kuti ali ndi ndalama zochuluka mm. nde akupanga business ndi dziko losauka ngati linoli la malawi Mm. olo patati pabwere mtsogoleri wina Mhm. nayenso adzayang'ana ah, komwe kuja Yeah. kuti ah, kodi anzanga aja kuti apindule Amatani. amalankhula ndi uti ndi uti Mhm. then ndi chinthu chovutiratu Mm. chifukwa choti ah, ukakhala kuti ah, kwabwera ah, bu- kwabwera mtsogoleri anthu a ndalama aja amatulukira Mhm. ndikupereka ndalamazo iye ati kuthandizani mwakuti Mm. nde zimavuta kuti munthu ukane Mm. komano chachikulu ndi chongonena kuti ah, si zolakwika kuti dziko lizipanga bizinesi ndi anthu a ndalama akumaiko kwina Mhm. komano zimenezo zizichitika pa malamulo ah, omveka bwino olembeka bwino Mhm. ah, komanso Mm. ah, kumachita kuti anthu akamaziona pambuyo pake asamaone ngati kuti ndi opusa kuti Ma- ah, yes anthu aja timadalira izi taonani akuchitanso izi poyerayera ngati Mm. apa Mm. ah, kukhala ngati kuti kutinyoza kuti ah, palibe chilichonse chomwe mungachite ife Yes. tipanga izi Mhm.
Ndikuthokozeni a Mr Wonderful Mkhutche chifukwa cha nthawi yabwino imene tinali nayo. Ahm, ndikukhulupirira kuti mtsogolomunso tikakhala ndi nkhani zina tikufikireni kuti timvenso maganizo anu pa nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika kuno ku Malawi.
Ah, zikomo kwambiri bwana cheya kuti munandiyitana Mhm. Ah, nkhani zimenezi nzofunika kukambirana Yes. ndipo tipitirize kumazilankhula Mhm. Ah, kusintha zinthu zina mdziko Mm. ah, kumatengera njira ngati zimenezi Yes. pang'ono pang'ono zikamazilankhula anthu akuzidziwa Mhm. ndekuti zimakhala zikusintha Mm. ah, khalidwe lawo la ndale Mm.
ndakuthokozani mukhale ndi tsiku lopambana okay zikomo nanonso kumene uziku mukombeni
zikomo All right, so that was Mr. Wonderful Nkucha, who is an author and also a political commentator, giving us more insight on the issue of Mr. Zenith Sata and the MDF procurement, and as well as just giving us more insight on um, Mr. Grigor Gonda, who is a journalist that is actually

katangale sunga sungathe mwachisawawa zinthu zoti zi- zitha kutha pang'ono pang'ono komano ngati tonse amalawi ife titafuna ubwino wa dziko lathu then kuti tipange zinthu zolongosoka mwina katangale utha kuchepa koma as it is it's really tough for us to get into a position where mchitidwe wo opanga zinthu ngati zizi nkutheratu mm. which ndi zovuta kwambiri yeah so yeah i think eh, uh, mwina tamva tonse mmene uh, mr wonderful nkhuche alankhulira pa nkhani zimene tinapempha kuti alankhulepo and point yawo yayikulu imene anena imene ndi manthu wa mavuto amene tikukumana nawowa ndi onena kuti uh, we've got we, are, we, we, we have our state captured yeah. by these people mm. anthu amene ndi andalama mbuyomu tinalinso ndi nkhani ya achina bata, bata, bata, amati bata awalala kaya mm. amene amapanga ama business ndi malawi police zinthu ngati zimenezozo so it's a state capture and mmene anenera muja kuti ndizovuta kwambiri kuti kuti titulukemo yeah. uh, komano ndizothekaso kuti titulukemo so it, it, it, it needs uh, amalawi ena olimba mtima amene they can step out there because nkhani ndonena kuti these are the people that fund the political parties and especially it's the leaders mm -hmm. because i feel like if we have strong leaders we leaders that are willing to

kodi za state captures tingazitulukemo bwanji mm. and he actually said it's actually very hard mm. but it just depends with the leaders because at the end of the day olo if anthu ena ang'onoang'ono atakhala kuti afuna zinthu nga zimenezi kuti zisinthe mm -hmm. anthu amene apangabe madecisionwo ndi mm. amene timadikilira kuti signature yawo mm -hmm. apange approve chinthu mm -hmm. so if these are the leaders that really wants a change these are the people that when we're choosing leaders mm -hmm. i guess tiziona maqualities ngati anthu onena kuti athadi kutithandiza dziko lathu mm -hmm. you know so eish, i don't know so i think i- uh, tiziwe kunena kuti anthu amakhala kuti anapanga invest muzipani zathu so you can see kuti awawa uh, uh, anayamba kupanga deal ndi boma la malawi from way back Yeah. 11 years ago which means nthawi imeneyoyo ndikuti anapanga fund boma limene linalipo nthawi imeneyo chipani chimene chinalipo nthawi imeneyoyo kuti chilowe mboma that's why he was getting all those deals and it means kuti even nthawi ya campaign 2019 2020

kuti ma issues onse amene ali involved Mm. nkunena kuti timupasebe deal iyi Mhm. chifukwa tuzozo kuti tikafuna thandizo pena pake azatithandiza Mm. you know? And there, it's in these deals where mwina akamasainirana deal yo kumbali ama- ama- ama- amauzana ndithu kuti no there is a cut that, you- that can go to uh, uh, kuchipani you know s- uh, stuff things uh, things like that so we know kuti uh, zipanizi ma funding awo amakhala anthu omwewa so it's, it's a difficult thing uh, as much as we are hoping kuti tsiku linake dzachitike komanso tivomereze ndithu chifukwa zipani zathu ndi zoti zilibe ndalama yeah so njira imene amapezera ndalama ndi imeneyo so at the end of the day akabwera mboma it's, it's, it's, it's capturing because they have to do mmene anthu aja amene anathandiza kuti akwere pamene paja and i like it when he said kuti it's not just uh, kumalawi kuno ayi and izizo I've known it uh, from like uh, way back kuti mm. even maiko amene timaona kuti ndiochita bwino they are also captured ali ndi anthu ena kuti they are compromised but still they're still benefiting from the country but I think we can make a decision as Malawians kunena kuti to put this to an end kuti ayi no I think from now mwina ndikadzakhala president nthawi imeneyoyo ndikuti I'll be like ah chinasata ash hands off Malawi yeah. okay but all in all um, it's just sad to to have this kind of development Yeah. but we just hope things get better and we hope malawians learn something from Yeah. this and we also hope our government

kamini lale kamini Mm, msonkhano kena- kena eh, kake ka whistle stop, Eh. eh, sizinaoneke bwinobwino Mhm. kamene amayankhula ndi anthu ake amene amamutsatira mm. mdera lakelo Mhm. Mm, kapena mdera lakelo kapena amangodusa I think amangodusa. I think Eh, it was ku Bangwe somewhere. yeah Mm. mu blantyre mu so i think kumene kuja anafotokoza ndithu kunena kuti Iyeyo despite kuti wachoka mu dpp mm. komabe akhala pa ballot paper ya yes. 2025 ngati president wanena kuti ngati president sananene position ina iliyonse koma kuti pa president zivute zitani akhala nawo kuti akuyimirabe basi ah. eh, sitikuziwa zoti chipani chake chifukwa sananene kuti chipani chake mm-hmm. ayimira chipani chiti koma mm. iye akunenabe kuti akuyimira nde timva bwinobwino mm. i guess uh, ma kampeni wakayamba bwinobwino kuti kodi ayimira chipani chanji you know komano i think eh, udindo wa president eh, aufunitsitsa yeah i think i- in the first place we should say kunena kuti the reason why ku dpp kunali mupungwepungwe it's because he was eyeing for the presidency of the Yeah. party but he was a vice president so i think he knew that he's almost there Mm, he knew that he was close um, uh, um, having been in the poli- in the party like for years amaziwa ndithu kuti no i have experience in this party i've I've, I've uh, held positions like um, uh, as a minister ma minister position osiyana uh, so amadziwa ndithu kunena kuti no i think experience ndili nayo that's why i think this time around mwina sindingakapikisane nawo ku convention ngati vice president-nso kapena mwina general secretary mm. this time around i'm going for the presidency so nchifukwa chake kumakhala mipungwepungwe chifukwa kuchipani kuja nawonso i think ali ndi anthu awo amene akufuna Ah, kapena mwina amaona kuti awa ali ndi phuma adekhe kaye adikire ndondomeko zonse za chipani zikhale mmalo so that is why um, anapezeka zoti atulusidwa and i said kunena kuti a Nankhumwa uh, akuyenera atipange address like he should address malawians his followers uh, about his next, uh, next uh, move okay and eh, timanena kunena kuti ali ndi ufulu woti akhoza kulowa chipani china ali ndi ufulu woti akhoza kuyambisa chipani chake okay and zimenezo zimatengeranso mmene wayimverera now uh, kuchokera mu zimene walankhula kunena kuti amayenda chakubangwe uku anayima pena pake for me i expected kuti mwina he's gonna uh, uh, call for a press briefing kunena kuti ah, Nankhumwa afuna alankhule mwina uh, uh, he should be able to announce that kuti okay after kuchoka mu dpp ndikuona kuti am taking this move or maybe uh, I'll, I'm consulting, so I'm gonna come back to you and let you know what my next move is gonna be. Okay, but I was kind of surprised also and let down kuti analankhula statement yaikulu ngati imeneja just in passing kuti akungodusa and then he had to like uh, talk to those people kuti ah no andichosa chifukwa ndimafuna upresident komano sikuti maloto amene wa president wa athayi chifukwa 2025 ndikhalanso pachani pa ballot paper and following up with that kenakono mm. i think anthu amene amamutsatira yes. tinaona azimayi pamenepa akung'amba nsalu mm, mm, ku, kunena kuti iwowo ndekuti chifukwa kuti m'bale wawo wachoka mu dpp mm-hmm. leader wawo mm -hmm. nawonso ndekuti akuchoka mu dpp oh, yeah. nde anang'amba nsalu za dpp pamene mm. paja which

pa ballot paper aja pamakhalanso vice president eti Mm. kuti pr- yes amakhalapo eti kuti president Iwe si henry ulipo, magombo sukudziwa? ndi- ah, ndi- ndayiwala henry magombo vice president leon yeah et choncho et so anena kuti adzakhala ballot paper so sitikudziwa it can be kuti mwina ali mma discussions ndi anthu ena amene ali m'zipani zawo kale kuti mwina akukambirana zoti a iwe udzatsogole ine ndidzakhale pambuyo kapena mwina akupanga dongosolo loti akuyamba chipani chawo kuti he's gonna be the president and then pabwera wina we will be waiting to hear from him because we are waiting everyone amene mwinanso amatsata Nankhumwa zulo kunali anthu ku constituency kwawo anabwera even kunyumba kwawo kunena kuti Ifeyo tili pambuyo panu, kaya mulowera kuti, kaya munena kuti mufuna mukapepese ku dpp komwe kuja, kaya munena kuti mukuyambitsa chipani chanu, kaya munena kuti mufuna mukajoinane ndi wina wake, ife tili pambuyo panu. And remember I told you last week kunena kuti politics it's a game of numbers Yeah. and dpp should not think that they have gotten rid of uh, Nankhumwa. Mm -mm. athamangisa manambala and i talked about thousands of numbers okay the only thing that i like about um, this political people is that mm. akachoka muchipani china mm. they're ready to join the next of party course, they don't they, wait they, be relevant out there they're ready to join the next party they don't say kuti ayi mwina ineyo panopa ndipume kaye mm. ondideke no they're ready to join Zima, the next party zimatengeranso ndi influence imene uli nayo yeah. right Mm.
ya ya ballot paper amangomulemba kuti running mate amangomulemba dzina eti chithunzi chimakhala chimodzi chithunzi cha chimodzi president eh.
so we don't know kuti by saying kuti i'm gonna be on ballot paper akutanthauza akutanthauza kuti adzakhala ndi chithunzi pa ballot paper apo kapena adzakhala ndi dzina lokha so atokhala ndi chithunzi pokhapokha ngati ali ali ndi party president yawo ehe zimene tikunena kuti tikuyembekezera kuti atilankhula kuti ndikuyima pandekha chipani changa ndichi kapena ndakambirana ndi amagombo amagombo ali ndi chipani chawo nde iwo adzatsogola ine ndidzakhala vice president so that we are looking forward to hear from uh, mr nankhumwa and adziwe kunena kuti nthawi ikutha nthawi nde ikupita eh, nthawi Then ikutha you there, I think akuyenera- ayambe mwachangu. exactly akuyenera atiwuze mwachangu because asaone ngati asakomere fa nthawi inake tuma- umatha kumaona ena amene anapangira ndikumaona ngati kuti ah inenso ngati anapanga a utm kuyambitsa chipani within chaka kenako udzapeza zoti ah, ali pa namba 3 Mm. mwina ineyonso ndikhoza no i- ah, chisomo chimakhala mwayi umakhala wotani wosiyana so this is the time to tell us your direction where you going to kuti anthu anu amene amakutsatirani akhale akukonzekera

prices. Oh yeah. Yeah.
So you were saying there are so many factors involved with the pricing Yeah. of fuel changing. So uh, would you like to share on that? ndimanena kuti ndinali kumaliro mkati mwa sabata imeneyi okay nde ndinamva anthu akumakambirana ndi nkhani zoti ndakhala ndikuzimvapo komano mm, i didn't know kuti anthu amapeza nso nthawi like in the society ndikukhala pansi ndikumalankhulana nkhani ngati zimenezo kuti no ah, pakuti pakuti paja mwina mukanatere mukanatere pakuti pakuti paja mwina munakatere munakatere okay so uh, I was much interested to find out more about what they were talking about. So I've known kuti mtengo wa mafuta a galimoto uma umakhala ndi ma levy okay uh, in the pl- in the price build up of uh, fuel muli ma levy amene timapereka apart from mtengo wa fuel umene takagulira Mm. kunja kuja ndi kubweresa kunoko so ma levy amene wawa muli ma levy angapo ndithu amene ama perekabe ka contribution kena kake kuti mwina about 500 kwacha imakhala kuti ndi ndalama zoti zikungoyenda konkuno okay so um, i would say kunena kuti uh, za, ndi zovuta kwambiri kuti uh, boma limakhala mwina likutipanga punish chifukwa zi- zinthu ngati izizi limapanga ndi boma through uh, its agency ngati uh, mera Okay, so uh, pali ma levy angapo amene ineyo anandipasa chidwi kuti ndiafufuze kuti kodi zimakhala motani and nkhanizi zakhala zikulembedwapo ndi atola nkhani komano its one of those stories zimene mwina boma silimafuna kuti zidziwike kunja i even took time to go pa website ya uh, mala, uh, Malawi Energy Regulatory Authority, MERA, kuti ndifufuze ngati information yo ilipo komano only to find kuti the information is there about levies but mulibemo ma percentage mu ah, chikalata chimene chinalembedwa nthawi imeneyo kuti kodi ku levy yakuti ndi ma percentage angati. So um, ndinapeza zolembedwa zimene mtolankhani wina analemba wa The Nation Publications in 2022 kunena kuti Uh, and nthawi imeneyoyo tikukamba za mafuta asanafike apapa ali pa petrol ali pa 1990 diesel anali ali pa 1930 kwacha okay so ma kwacha amene amapezeka a ma levy mu mitengo imeneyi anali onena kuti pali levy imene imapita ku ma levy ambiri amapita ku MERA koma pali levy ina imene it's just for the operations of uh, Malawi Energy Regulatory Authority mm. okay so Uh, kuli ndalama yokwana 19 kwacha pa lita imene imapita ku MERA it's allegedly kuti ndinena kuti mafigawa it's not a pers i don't know if it's a percentage koma ndi mafigures oti allegedly amapita ku MERA uh, amapita ku Roads Authority amapita ku Malawi Bureau of Standards amapita ku escom through uh, marep project rural electrification uh, kuli angapo kuli achina carbon tax kuli achina distribution fund ayi 19 kwacha ndi ndi ndi ya MERA cha eh ku roads uh, maintenance levy ndi that time which is 2022 mafuta ali pa 1990 kwacha inali 141 imene mapita imene palita imene mapita ya petrol ndi 138 kwacha ya diesel pa lita ina iliyonse imeneyo ndi ya Roads Authority mm. okay and muchikalata chawocho analongosolaso kuti kodi ndalama imagwira ntchito yanji nde ya MERAyi yoyambirirayi ya 19 kwachayi of course achina distribution fund achina storage fund, storage fund amapita ku MERAso okay but my interest was ya operations yawoyi 19 kwacha okay and ya roads authority my interest was kuti okay inuyo mukulandira ndalama what are you doing with the money okay so consumption ya malawi as per this report imene mera inatulusa ya 2022 2023 mm. inaonesa kunena kuti m- ku malawi kuno pa chaka nthawi imeneyi tinagwiritsa ntchito mafuta a ochuluka mokwana 379 million liters petrol ndi 449 million litres dizilo mu chaka cha 2022 to 2023 okay mm. which in total ndikuti tinagwiritsa ntchito mafuta okwana 828 million litres at an average day usage ya 1 point chakuti million pa tsiku the whole malawi the whole malawi okay okay usage yoti osati amene afika pa pampu koma amene anthu agula ayika mgalimoto Yeah. that's the daily usage so tikatengera malevi amene amaperekedwa aja eti ndi mm, statistics imene imene tili nayoyi mm, ya nthawi imeneyoyo mafuta ali pa 1990 ndi 1930 diesel zikutanthauza kunena kuti muchaka chimenechichi 19 kwacha ija mera inatolera 14.9 billion imene its allegedly for its operations That's a lot of money. That's a lot of money mm.
just for its operations. Nde tikunena kuti kumapita carbon tax, kumapita storage tax, kuli PSF. So PSF uh, imakhala price uh, stabilization fund. Kunena kuti mafuta akakwera kumsika, eh? Uh, at a certain rate, mwina within 5% amatenga ndalama zija to cushion kuti asakweze. ok koma akakwera ndi more than 5 percent ndi pamene amanena kuti takweza mafuta alright so psf ase psf imatolera almost um, 7 um, i mean almost 59 billion chaka chimenecho ndoti inatolera almost 59 billion so this is to cushion when mafuta atani akwera yeah. road my interest mm. pansewu pansewu road maintenance levy that was my interest ndimene inandipangisa kunena kuti ndifufuze kuti what is happening okay so ndane- ndanena kale kunena kuti ma, ma liters consumption yathu inali 828 million liters Pa levy, average ya K138 imene ndi average price ya ndalama zimene zimapita ku dizilo ndi zimene zimapita ku petrol pa lita. So it's K138 nthawi imeneyo that is 2022 2023 yes.
zikutanthauza kuti mu chaka chimenechi a roads authority analandira ndalama zokwanira approximately 115 billion malawi kwacha from mtengo wa mafuta from 2022 2023 imeneyo ndi ya chaka chimodzi consumption ya chaka chimodzi so this is something that happens every day as you're buying so tsiku lililonse ngati ndikugula 1 lita ya mafuta ndiye kuti ku 1 lita ya mafuta by that time 2022 2023 ndikuchosako 1 138 kwacha yoti ikupita kuchani ku roads authority Ntchito yake mmene a MERA analembera mu statement yayo ndi yokonza misewu ya ku Malawi kunoko. Mwanimvetsera? Ndiye So- no. Mhm, lankhula.
Ndalamazi Mhm. zikupita kuti? Pande kuti ndalama zikutoleredwa zambiri billions that's a lot. That's a lot of billions.
So- Yes.
misewu inayi misewu yambiri anamangamanga kale tikudziwa madera ena akufunabe misewu kuti mwina iyambidwe kumangidwa from scratch komano madera ambiri misewu ilipo yambiri ingofunika ma maintenance which means it cannot cost us that much and if each and every year there's this amount of money being collected which means it's achievable to actually have good roads in malawi But what is happening to this money? Anti Corruption Bureau, let's find out. okay okay wait leon what
poyambirira ndikozepo poti yokuti misewu yambiri inamangidwa kale Eh. misewu yambiri sinamangidwe sinamangidwe yambiri koma Eh.
sikumangidwa sikumangidwa koma yes ndalama zikutani kodi Ndalama zilipo.
Pachaka?
There can be so much difference in this country. apapa sitikukamba za matogeti Mm. amene tangomanga 2 years yapitayi because we are, i think we were meant to believe kuti ndalama zokha zimene tizimangira misewu ndi ya matogeti yeah. Mm. when we have been generating this money from fuel levy for a long time za misewu mwachitsanzo mulilongwe munomo Mm. tili ndi maproject angati amisewu and ma project a misewuwo funded, funded by, by, by who okay Ame- amene akupanga pano pa Motor Angel that's already funded which No, means That's the one. i- the that's only only.
funded imene tikupanga fund a Malawi Mm. ndi ya Motor Angel Mm. Pro, uh, contract ya Motor Angel yeah but ena aja Ena aja. ndi ma aid Machina aid pali chani. mm. mwanimvetsera so ineyo i've been questioning kunena kuti Kodi akuluakulu ndalama zimene tikutolera kuchokera ku fuel levy, mafuta okha zina mafuta zos- okha zina zos- zis- zimene zikupita ku roads authority what are we doing with these monies tikutani nazo Ineyo apapa ndiye ndifufuze because right now I am in shock. Number one, kuti there's this amount of money being Yeah. collected with these guys, ndikukamba za 2022 2023 and ntchito yake ndikupanga zinthu ngati zimenezi. zimenezo so komano ine i stay in area 9 right

ndalama zimene tikupanga generate ku fuel zimene ntchito yake and i like it kuti a MERA mu kalata yawo imeneyoyo ananena kuti mmene ndalamazi zimagwirira ntchito mupange contact roads authority Authority, yes, muwafunse because a MERA and the- Ah. Yeah. you see because That's a ame good one. Iwo Eh, azituluka- akungokuwuzani. az- az- azituluka, Yeah, asiya no- kuti- not azituluka. azituluka akungokuwuzani kuti mu mtengo wa mafuta uwu muli ndalama yoti imapita Imapita kuchani ku ku- roads authority Oh, kuti ife koma ntchito yathu ndipo ntchito yake ndi kumangira misewu Eh? nde ngati mufuna kudziwa kuti kodi tifuna mutiuze kuti ndalama za Za- 2021 2022 Zayenda bwanji? zinagwira ntchito yotani and ife fe tikungopanga focus izizi all Chaka these chimodzi. years Chaka there's chimodzi. been money being this collected focus is just on 2022 2023 and kuMalawi kuno ngati pali vuto so

mu mupeza ma ujeni ma ma ma ma, ma stories zolembedwa ndi anthu ma newspaper mm. zoti it was published I didn't wake up today, make up these whole stories and yeah. do these calculations. They're up there. Maniva. And the, the, sad thing is, this is the information that they don't want us to know. Yeah. Maniva said. How because they want us to know? Even in Dalama, imene imapita, imene akunena kuti rural electrification. Ndi Dalama yambiri.

amagwira ntchito mwina let's just say ku roads authority whoever that's in charge of that company yeah ngati ali munthu wakuti love this country and they know how much they collect yeah atha kumapanga assign zinthu ngati zimenezizi kuti tiyeni tikonze kwakuti tiyeni tikonze nkumakhala ndi ma projects aja okuti akuyikanso nawo ma statistics mwezi chaka chakuti chakuti tinapanga nsewu wakuti wakuti ndalama tinapanga collect chaka chimenecho ndalama zakuti tinagwiritsa ntchito I say, even- ndalama zakuti kukonza misewu yakuti yakuti even mafuta amu kungoyika molo teni kwacha Eya. izi- izipita kuchipatala Eh. Eh. literally ndekuti That's it.
kukhala funding yopita Ase. yakuchipatala Actually, we can fund ourselves. Exactly. We can Well, actually we're finding fund roads what is it ourselves. kuvusi exactly ndekuti it means kuti mwezi wina uliwonse they are guaranteed of food Yeah. food supply Yes. kuchipatala yes and it's not a Ogona pabwino campaigning bwino. it's not a campaigning thing ndikumapereka zakudya kuchipatala ngati boma ndikumayika muzithunzi makhala ngati Oh. "Ah, akuti akuti athandiza zokudya it's their responsibility Actually, also get it.
I get it.

ndalama yathu imene tinapanga collect levy yo Ndiye kuti yoti imene okonza msewu Igwira umenewo ntchito mesa aid zina. yapanga ndiyoti ndalama iyi igwira ili ntchito mumatumba zina. mwawo Because- so that can be another reason why they do not want to Yeah. share this statistics to say this is how much money we make in Yeah. a year because they wanna still beg Mm. kuti ah tilibe ndife anthu And osauka kuti uziwe kunena kuti ndalamayi am- imaoneka kuti imasowa amasowa nayo chochita right? in 2018 if i'm not mistaken a roads authority ana- ana- anabwereka ndalama a admarc 3 billion kuti agule zakudya kuti agule chimanga imene it went unaccountable kuti sizinaoneke bwinobwino kuti kodi chimanga munagula mutagula ndiponso ngongole mwina anangomva munabweza chisoni kuti kukhale njala ife tili ndi mabiliyoni ngati onsewo. munagula ngati munabwereka munabweza ngongoleyo all that so

zinthu zisamatiduse tiziziwa kuti kodi dziko lathu lino likuyenda bwanji so that we need is happening? these leaders are accounted for the reason why they get away with these things is because anthu amalawi ife zinthu zina tilibe Tili- timaona tilibe kuti tilibe nazo ntchito tilibe nazo Ah, ntchito number zin- one zindikhuza Two, chani so mwina tilibe information yambiri kuti zinthu zimayenda bwanji that Zindikhuza way chani. we'll easily let it go kuti iyi zimenezo zikhale zimenezo zikhale pamene these are the things that affect us you know and china chimene chimandidabwisa ndi chakuti our president our leaders they are people that are always traveling inu sasilira iwowo kuti akapita maiko enawa kuti Aona guys ndithu. dziko lawo lafika Mm. pooneka chonchi chifukwa Mm. chani Mhm. why do they have this this this and that in place Mm. koma dziko lathu lima- limasowekera chani Mm. olo how can we raise more money Mm. which in this case we already have entities of raising more money to actually make these developments so it's a thing of

I want to find out. Yeah. I don't know where I'm going to start, but I need to start somewhere mm-hmm. to find out. Kuti zikuyenda bwanji kweni kweni. Yeah. So, you know, I'll be back when I found out. ndikakhala kuti ndalepheranso pena pake ndizakuuza kuti guys ndinayamba eh, my investigation koma ndathera pakuti chifukwa chokuti boma lathu ndi zinthu zi

izizi zimathandiza kubweretsa kusintha Yeah. when you are talking about these issues Mm. and uh, when those people in authority knows kuti ngati amazichita zinthu zamu ngati mobisa Mobisa. kuti anthu sakudziwa once they know kuti ah, people are talking about it iwe because you're a Mwina- pastor there's a, there's a verse in the bible kuti anthu anga akuonongeka chifukwa cha kusadziwa ne ndiona ngati kuti amalawi ife zinthu zinazi there we are suffering because we don't know so the moment we are actually aware of some of these things maybe we can fight mwina mademo azikhala okuti a roads authority ndalama zathu mukutani nazo maybe those are the next demonstration that people can do but tiziziwa kuti zinthu zikuchitika bwanji yeah you know so i want us to know kunena kuti tili ndi ufulu wolankhulako pa zinthu zimene zikutikhudza yeah. ngati amalawi mm -hmm. mm -hmm. tili ndi ufulu wodziwa access to information ku zinthu zimene zikutikhudza ngati amalawi which, which uh, simply uh, uh, affect our lives which are zinthu ngati izizi zonena mm-hmm. kuti tikupereka ndalama zathu so we have to find out kodi ndalamazo zikugwira ntchito yotani so izizi we're just exercising our constitutional rights as malawians so as podcast malawi ifeyo tidzibwera pano ndikumalankhula nkhani zimenezi ndicholinga chonena kuti amalawi anzathu mwandiso- mudziwe mwandisokosera kulinga utamva Yeah. iwo onse amene ali m'maudindo akaonera akapeza tima snippet ti akapeza anthu akukambirana nkhani ngati zimenezi they will be alarmed they'll be like oh i think people know what is happening so i think maybe tiyeni tisinthe